Tikupitilira makamaka kucheza ndi brother athu pamene taawuzanso zambiri zokhuza ndi Chisilamu kuti Chisilamu chimati chonchi chimati choncho komanso chimakhulupira mwa Mulungu mmodzi komanso Chisilamu chimakhulupira mwa atumiki ena onse Yesu ndani so amenewa ndakunonso ku Mozambique nde tifuna tipitilire makamaka kuwakumbusa pa zimene tafotokozera zokhuza ndi umodzi wa Mulungu so pa zimene takufotokozerani izi zokhuza ndi umodzi wa Mulungu kuti Mulungu ndi mmodzi komanso chipembedzo cha Chisilamu chimakhulupira motere motere uh, inuyo kumbali yanu muli okonzeka makamaka kusatira malamulo a mulungu Eh, ndili okonzeka okay chab- ya Eh, poti pa zimene mwandilalikira ya ndikuziona ngati ndi Na. kamtengo wapatali kwambiri kulowa chisilamu inuyo simaziwa kunena kuti mulungu aliko mmodzi ayi sindimaziwa koma lero lino mwapeza kuti mwaziwa kuti mulungu ndi mmodzi ndipo tikuyenera kusati khulupira mwa mulungu ndi ndiponso chimodzimodzi okay ah, so munthu pamene munthu wakhulupirira mwa mulungu allahu subhanahu wataala amayenera kunena kuti aikire umboni kana kuti kulowa chisilamu ndi kuti pamene pokhala ndi munthu ndiwe msilamu amene uzichita zo- zomufunika za mulungu komanso amene uzipanga zimene mulunguyo akulamula so inuyo apapa muli okonzeka kulowa chisilamu ndiponso ndili okonzeka zikomo kwambiri ma ababa ali okonzeka kuti alowe chisilamu mmodzi mwa amene watinyamula driver athu pamene takhalanso ndi kuwauza kuwaunikiritsa bwino lomwe kuti chipembedzo chikuti chonchi so iwowanso akukonda kuti atalowa chisilamu so munthu akafuna kulowa chisilamu choyambirira amayenera kunena kuti aikire umboni. Timanena mawu. Mawu amenewo timanena mu Chiluya, kenakonso tanena mu chani? Mu chilankhulo cha Chichewa kuti mukhalenso mukumvana kuti tikutanthauza chani eti? So tayimikani chalachi cham- cha- chamanjachi, mkono wake wamanja. So timanena mawu, muzindisatiza, muzilimbika, muzikweza mawu eti? A- Ashahadu Ashahadu an an la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashahadu wa ashahadu

pamenepa mwalowa chisilamu kumbali yanu mwina makolo komanso azibale anu akachimva motani pamene kukafotokozera akachimva bwino ndipo ndikafotokozera yeah. ambiri mwa iwo alowa usilamu amenemo ah, ndi mmene akufotokoza kuti akathanso kuwalimbikisa pamene mukalimbikisa anthu achibale azinzanu kuti zimati choncho komanso ndaphunzira izi mwakuno mwakuti hey. Eh. chabwino mmenemo ndi mmene akufotokozera m'bale wathuyi so mwina kungowalimbikitsanso mwina pali anthu ena mwina amene akuno ku Mozambique amene mwina akumva nawo kapena akuonera nawo video iyi mwina kulankhula kwanu muchilankhulo chikuno timava chilankhulo cha chilomwe eti so muchilankhulo cha chilomwe tamuwathokoze anthu makamaka komanso mwina kuwalimbikitsa muchilankhulo chanu icho chimene mmapangira Zikomo kwambiri. ndio kuti mutha kuwayandikira nawo kamera eh? Ah. Nyu ano abalaka uno Mozambiki. Wowa mpingo une na cha Silamu. Waoniteni

so tilumikizane ndi ife pa manamba amene akuoneka pamenepo mwina kutithandiza pa zinthu zina zosiyanasiyana shukurani komanso pitirizani kusatira nms tv ndi zinthu zina zosiyanasiyana